mu moyo uwe muli zinthu zingapo zimene zimawawa kwambiri koma pa moyo wa munthu chinthu chodabwitsa kwambiri kwa ineyo ndi mmene anthu amakuyiwalira ukamwalira mm. day yoyamba amene anthu amauzidwa amwene Morton Baghaya watita watisiya ndi anthu amafa Zedi express shock iya mayi ine Morton Baghaya ndayankhula naye zulo Hmm? anali bobo Ih, mfana uyuyu ndiye amagwira ntchito Eh, anali wolimbikira Ih, nanga madigiri atatu Ih, abale bola akanatenga ndani akanatenga venda wina wake Ih, abale that's day one Hmm? day one ija within three hours magaye enake Ayamba kale kupanga ogana eh, apa ndiye pafunika chani bokosi kupita ku medicine chani ayika maliro akangoyika maliro amwene anamfedwawo mkazi wa ineyo hmm? munthu oti wasasa mawu amazatenga foni yake pa kuyang'ana whatsapp ndi pa whatsapp kaya hmm? anthu apanga share pamene wewe

abwana ako akuntchito amwene amabwera kumene kuja shaken panalibe munthu olimbikira ntchito kuposa Morton Baghaya ndipo izizi ife zatikhuza kwambiri ndipo sitikuziwa zoti tilowera kutiko it's a generic statement ndipo mabwana aliyense wakuntchito aliyense amayankhula zimenezozo mmene akuyankhula muja HR HR ku, ku, ku, ku, ku headquarters akupanga draft chani akupanga draft uh, advert kufuna munthu wanyuwani ndiye amazakubifa amwene muja man with sober habits Mhm. ndipo zoti mudziwe zoti atopa nanu amachita kuyika pamene paja females eh, are encouraged to apply sakufunanso mbuzi mu position imeneyo mu position imeneyoyo ndiye muziwe zokuti moyo uwe ukangotha basi everything is gone legacy chani zimene munapanga amene mmawaziwa ndiipanga turn kamera ya ine kusogolokwe ndimakonda kupanga zimenezi ndipanga turn kamera ya ine kusogolokwe because there are more interesting things to see kumene ndikupita Eh, komanso ndikuti apapo maiki ndimayika pachani pafupi ndi mlomo wangawu chifukwa choti ku mphepo ikuomba kwambiri okay so what am i saying ndikunena kuti magayi moyo uwu musamautengere kwambiri hmm? moyo uwu usamautengere kwambiri you work hard all your life hmm? koma ukangotha paja everything you've worked for eh, amwene manyumba mwamangawa mafana anu they don't see value mu nyumba izi posachedwa wamwera bawa mm. posachedwa munthu watani wagulisa posachedwa nyumba ija ikupanga deteriorate ineyo malessons amene ndaphunzira eh, for, for example kuchokera kwa agogo a ine akuchikazi mm, agogo oti anagwira ntchito molimbika Mhm. anafa ndi bp na ndi nthenda ya mtima eh, mu 1990s big man wathamangathamanga mu zambia muchani eh, to make a better life for his eh, army of daughters kumanga chimansion amwene kudeni choti mu 43 umo eh, chitha kukhala panopa ndi kuti ma 400 plus million koma deni ija inapanga deteriorate chifukwa choti palibe munthu amene akufuna kukhala kumudzi eh? and pali sinnamvepo munthu akukamba za agogo a ineyo recent kalekale atamwalira chani ma 1990s anthu atha kuona kuti ukufanana ndi agogo ako eh? ukufanana ndi chani ndi abambo that was his name ah, iwe ukukozana bambo basi kenako z amati within 30 years hmm? within two generations you're done for ndipo mu zaka 50 inuyo mutamwalira no one will remember your name mwatha basi unless inuyo mwapanga contribute china chake chandi ku society anthu ngati achina ndani achina hitler achina leibniz achina isaac newton achina kamuzu banda koma inuyo mageneric inu achina jack banda james banda james phiri amwene mukangomwalira paja you are done for eh? there is nothing for you ndiye lesson yake ndiyoti chani moyo uwu umafunika kutani kukhala nawo uh, serious munjira ina yake inuyo panopa mmene muli muli amoyo mumaziwa anthu ambiri ankatinamiza ku secondary kuja ku primary kuti eh, gwi- limbikirani for your future eh, azamawa panopa choncheti munthu zimene amatiuza ku secondary tafikapo ena sakusiyabe gwirani ntchito molimbika mukazapanga retire muzanjoya amwene sizimatha sizimatha koma ndikuwuzani panopa kuti don't take a hit

ndiye inuyo musala ndi zaka zingati eh, mukawerengetsera mmene eh, life expectancy yakumalawi imakhalira kodi mukudikira chani ndiye moyonso mukhala osangalasa anthu ena ndikhale machuwa eh, maturity kumalawi serious or malaya amwene amene mmavala mukamalowa mtown suti amwene yakugwirani pa, pakhosi panji idea ndiyoti chani anthu azikuonani inuyo ngati enaake mayankhulidwe anu machitidwe anu mayendedwe anu koma kodi inuyo ndi are you happy ndinosangalala hmm? maturity apo eh? maturity apo asangalaseni abusawo asangalaseni a landlord asangalaseni akutchalitchi adikoni chani koma inuyo are you happy hmm? ndipo akamati kusogoloku eh, akunena liti eh, panopa amwene pitani kumene mukufuna panopa amwene khalani ndi amene mukufuna kutani kukhala nawo panopa amwene pangani zimene mukufuna kupanga chifukwa choti zimene zikudikira kusogoloku is pain ikangotha ikangotha zaka 40 zaka 50 eh, ndikuti zayambika zichani zinthu zoyabwayabwa ali ndi bp mm, you can't even run that fast you can't even jump that far you can't even walk properly kunyamuka ndikuti chani amati eh, nya- nya- nyamakazi and zinthu zina zoterezi ndiye uh, beware oh shit beware kuti moyo uwu ndi waufupi kwambiri apa ndi kuti eh, kumene ndimajambulira kamera mphepo ikuwomba microphone ndikupanga chani ndikupanga interfere koopsa kuli static koma mm, ndi dziko lindi la ai dziko lino la ai ndikayuza software yochosa chani ah, mphepo imene Ah, cha- chachikulu iheve chuti okay then zimene mafuna ndikunena ndi kuti oh my god mphepo yakulisa kwambiri ne mphepo ikakula chonchi ma video anga yonse imasokonekera pati pompo so ndimakhala ndikudandaula za mphepo koma moving on mangofuna ndizikuwuzani kuti tsiku linake you'll be humbled kunena kuti mwamwalira ngati inuyo mizimu ija amanena mizimu ija ndiyoonadi ngati amanena zija zoti mizimu ndiyoonadi mzimu wanu uzakhala ukuwonerera anthu akutani

but you can understand the word chifukwa chake anthu amati uh, ma chinese they are yellow eh? chifukwa chati skin yawo is got that uh, olive uh, coloration imasiyana ndi azungu uh, it's different kumene tikupitako ndi ku nyanja kumene anthu amapita kukatani chira ah, koma kuno kumasana kumakhala kukutentha koopsa nde anthu amatani amapita usiku awa pakali truck kena kake anthu amanera amayendapo ndi ma jet ski mm, komanso ndi mafira kwambiri akaka ndikuti amayika jet ski ija kukupanga propel kuti uuluke mmwamba It's actually nice and fun aliyense nthawi inoyi akufuna lani akupanga za ndalama basi eh, the seaside is littered with anthu akutani uh, making money you can see that guy wearing that thing eh? amayuza uh, propulsion ya jet ski ndikupanga chani ndikuuluka mmwamba kusalimako kuyenera kuti ziliko panopa izizi papita nthawi kwambiri eh, anthu akapita ku nyanja ndikuti akufira koma of course naone ma pictures zimenezo zayi kusalimako mm. as long as uli ndi jet ski basi Eh, naona wapolisi winawake samafuna zinthu chambuno ndapanga ndapanga chani ndapanga eh, detour from my initial path chifukwa choti ndimafuna ndidutse pa bridge pa bridge po ndi pamene panali mphepo yambiri Mhm. pa bridge-po panali mphepo yambiri koma now uh, it's calm again so ndipanga quick recap ndimanena kuti abale dziko ilili moyo ndiwochepa kwambiri Mhm. musataye nthawi ndikufuna kusanga niho niho Eh, moyo uwu musa- musa- musakhale nawo busy kufuna kusangalatsa aneba apongozi akazi eh, akazi anu nobody cares eh, kaya muli ndi ndalama kaya muli ndi muscles mm, aliyense amapita ku- ku- amapita ku nyumba kwawo ndikukatani ndikukanyera ndikukasamba ndikumva kuyabwa kuzikanda pamene paja Mhm. inuyo anthu ena mmaona ngati kuti mukamayenda ndikuti everyone is watching no one is watching Mhm. no one is watching ndipo aliyense kumayiko ali ndi mavuto ali ndi mavuto ake ama- amene akufuna kutani kuwathetsa lero samakhala moyo ofuna kusangalatsa anthu ena ndikuyankhula ndi inuyo moyo mm. moyo woti umaona ngati kuti eh, air force ivalidwe basi umafuna chani umafuna eh, ati ukamatu- ukama- ukamatuluka paja ukama- ukamapita koyenda eh, ukhale swag ili sharp nkhani yake ndi phenotype energy outside energy anthu adziwe zoti kukhala kumene ndimakhala kunoko ineyo ndinaphunzira kuti uh, everything doesn't matter na ku nkhani ya zovala yokhaye kumene ndimakhala ineyo kunoko that doesn't matter Eh, ah, kumapita kukadya ndi munthu wina akakunena kuti ase fanayo ali ndi chani ali ndi business yokwana at least 1 billion yuan of course 3 billion dollars eh? koma ukakumana ndi typical chinese sumaona china chake chodabwisa kuti wapha nsapato yapo Eh, ase uyoyo ndi ndi lv wa original eh. iya ndi generic basi tisapato eh, tawamba tomweto malaya awamba omwe focus imakhala ya family mm, ndi kutani ndi kukhala happy of course kunkhani ya happiness iyo tizakambe- tizakambirana siku lina ku oh shit Kuha- kunkhani ya happiness iyo tizakamba tizakambirana siku lina koma pamene ndi a fire anyamata ka fire tank kakang'ono nkhani ya uh, happiness tidzakambirana tsiku lina ake okay lero likubwera anthu angati eh? amene alowa ndi 52000 eh, population yake kunoko ndi ina yake amene anthu alowa ndi 52000 mm. uh, i think iyoyo capacity ndi 75000 Huh? Uh, sipendi kuziwa kwambiri kuti the, the other uh, Chinese is, is new to me. Koma ine wendi kuziwa zoti ruyu one rang rang shama shama ndi 52,000. There you can imagine the beach side has got about 52,000 people and you will notice mukafika kumene koko kuti eh, ase nde imagine kuti kusalima kuja Mhm. ili ka kunyanja kubwera anthu 52000 eh, ndi ma- ma- madolo ochangamuka amabwera kuli achina burger king chani nde anthu amapha ndalama chifukwa choti ukangofika kunoko uh, madzi amakhala kudula everything is, is expensive nyanja ya mchere this is the yellow sea uh, kuchoka pamene po the next country you meet ndi japan mm? so you can imagine kuti ndayima patipo eti kuti opposite japan on the on the uh, on the uh, other side of japan osati yoyang'ana ku, ku, ku, ku hawaii nde ndimene ikuchitira kavidiyo kaye ndikamaliziza pamene popo chifukwa choti anthu akachuluka sindimayankhula bo sindimayankhula logically komanso mm, mphepo yachuluka ndabwera ah, tsiku losakhala labwino nde ndisiye chapompa okay ndi, ndi, ndi, ndifike kunyanja ndikuoneseni khwimbi Then I'll cut the video. Ndimangouzidwa za zinthu zimene zimakhala za, za, za phindu kunoko munthu ukabereka mwana amayamba kupanga save ndalama kuti mwana uja atani aphunzire sukulu eh? mwana uja akangobadwa amene olo sukulu ya mkaka amakhala akutani akubetcha ma 1000 ma 1000 in fact mukaona ma foreigners ambiri azungu ku ku china palibe chimene akupanga kumene koko apart from kuphunzitsa ana madolo kunoko kuwaphunzitsa chizungu ah, madam wandera ndi cheetah kukoko kuli chi stage chinayake every, every night kumakhala show stage inayake kumakhala show and uh, this is uh, the beach apapa chaka china yake na- panagwa ndege uwowo umakhala ndi ndege lero ili sikuuluka chifukwa choti uh, its windy koma siku lina yake ndege inagunda icho ndi pano panayikapo china fire and rescue ambulance pompo mu ambulance imo muli anthu ali ndi chani ndi ma defibrillator

Paiphiko sindikuziwa zoti ndi andani koma akuzimva udolo uh, on a day like this sukuyenera kukhala m'madzi anyway cheers bye bye and cut